Chentu bintis sinnalassiones pro aer seperadu male s'arghe e deche contravintziones pro aer imboladu arghe in sartu. Custu su resurtadu de sos primos controllos fatos de su Comune de Nùgoro pro mèdiu de sa Politzia locale e su Corpus Forestale, chi ant postu telecàmeras pro riprèndere e fotografare chie imbolat s'arghe in campagna. Sos nùmeros los ant bocados a pizu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa, Presentes Giuliano Sanna, assessore comunale a s'ambiente, su cumandante Tonino Frogheri e Corrado Tore, diretore de Nuoro Ambiente. Sos controllos sun creschios dae su binti de frevàriu, cando est cumintzadu su servìtziu nobu de pinnica seperada, chi prima fit a su sessantabator pro chentu e como est a su setanta pro chentu. Resurtados de profetu arribbados fintzas gràssias a s'impinnu de sos tzitadinos. In custu tempus chi sun istados picados totu sos cassonetos, E sa pinnica seperada l'an a cumintzare in Testimonzos puru. Abarran unos cantos problemas. Cussas pessones chi sichin a ch'imbolare s'arga in sartu. Sos chi an cassadu los an sangrados chin contravintziones chi andan dae chentu a battoschentos euros. Sos cassonetos in sos condominios chi sun a cumone intre totu sos residentes. Sa premialidade chi una delibera de sa Regione assignat picande in cussideru sos datos de s'annu passadu e est una valutazione chi at efetu pro su tempus coladu, e chi su Comune de Nugoro como at pedidu de modificare pro non mentovare sos problemas de su gastu pro che jucher s'arga a Tossilo s'istrutura como est tancada duncas su Comune s'indifferentziadu che lu juchet prima ibe e a pustis andat a Chilivani sichinde però a pacare chentu setanta chimbe euros prus iva a tonnellada, mentras su gastu pro arribbare dereta a Chilivani est de sa metade. E pro cussu puru su Comune pedit a sa Regione de fagher carchi cosa, ca Nugoro est custrinta pro leze a conferire a Tossilo. In su càrcere de Uta sichint sos interrogatòrios de garantzia sos sete dirigentes e dipendentes de sa Fluorsid de Machiareddu e de sas aziendas ligadas, arrestados in s'àmbitu de s'inchiesta de sa Procura de Casteddu pro atividades tosconosas fatas dae sa sotziedade de propiedade de su presidente de s'iscuadra de su Casteddu Tommaso Giulini. Eris su gip de su Tribunale de Casteddu Cristina Ornano at intesu pro belle nobe oras unu de sos indagados, Simone Nonnis, ex dipendente de sa Ineco, chi at rispostu a sas dimandas dande àteros elementos de iudu pro s'inchiesta mandada dae innantis dae su pùblicu ministeru Marco Cocco. Nonnis at inditadu àteros zassos chi diant pòdere èssere tosconados, chi non sunu intre cussos picados in cussideru dae s'indàgine. In s'ìnteri, Legambiente sutalìneat chi s'incuinamentu dae sos zassos industriales rechedet un interventu cumpartiu e urgente. Su chi est capitadu a sa Fluorsid de Machiareddu imponet unu meledu generale. Legambiente sichit nande chi s'istabilimentu Fluorsid est in su situ de interesse natzionale Sulcis Iglesiente Guspinesu a pustis de sas làcanas novas postas in su duamizeundichi e chi interessan zassos mineràrios oramai firmos e zassos industriales ativos. Est unu bete territòriu, denùntziat Legambiente, chi andat dae sos oros de sa laguna de Santa Gilla a sa costera de Portoscusu a cussa de Piscinas. Como in Machiareddu sun essinde a pizu pràticas de incuinamentu grave meda isparghinau in su territòriu e fintzas in sa laguna de Santa Gilla chi s'assòtziu nostru aiat sinzalau prus de una borta. Sos militares de s'istatzione de Orosei e de Santa Luchia in s'àmbitu de sos controllos de sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola pro iscoperrer atividades irregulares o in nigheddu an cassau un'oficina abusiva in intro de una corte in una domo de Orosei. Sas indàgines sunt cumintzadas biende un'andalitorra de motorinos pròpiu a fùrriu de custa domo. Sos carabineris ana fattu un'ispetzione e ana denunziau unu pizzoccu de trintanove annos de Orosei chi s'aiat ammaniau un'officina in intro de sa corte in domo sua, chi fit de propiedade de sa familia. In cue sos militares ana accattau vernices, diluentes, iscartos de moto, motorinos de imbolare, chi sunu cussiderados pro leze arga ispeciale. A su mere de s'officina l'ana sinzalau a s'autoridade giudiziaria ca fit chentza autorizatziones e non fit mancu iscritu in su registru de sas impresas comente prevìdiu pro leze e pro custu at a dèpere pacare puru una contravvintzione de belles chimbe miza euro. Che sun colados chimbe meses dae cando est naschia s'Azienda Regionale pro s'Emergèntzia e Urgèntzia chin sede in Nùgoro, ma s'Azienda pro sa Tutela de sa Salude galu no at nominadu su diretore generale. Como a lu pedire a sa Giunta e a sa Diretzione de s'Azienda de sa Salude regionale est Marco Tedde, vice-capugrupu de Fortza Italia in Cussizu regionale, sutalineande puru chi su dirigente depiat èssere nominadu intro su trintunu de Nadale de su duamizesechi. In s'interi, sa Giunta regionale antitzipat sèperos chi sunu de cumpetèntzia de su diretore generale de s'Areus, fachende protocollos chin sa Lombardia, impunna de che li cherrer bocare cumpetèntzias de importu galu prima de lu nominare. Tedde mentovat su bandu de su Servìtziu de Elisucursu chi est compudande s'Anac che at cajonau polèmicas in s'opositzione pro sos gastos e s'issèperu de sas bases in sos aeroportos de Terranova, S'Alighera e Casteddu. Segundu su vice capugrupu de Fortza Italia est totu fatu aposta pro chi sa polìtica apat in poderiu sa sanidade sarda. disinnu cumintzau chin sa nòmina de su diretore generale de s'ATS Fulvio Moirano chi, concruit Tedde, evitat de si cunfrontare chin sa Commissione regionale Sanidade e una die ei e s'àtera puru brigat su Cussizu regionale ca no at atuau sos progetos pro tancare ispidales e servìtzios sanitàrios. Su Comitadu Regionale de Coordinamentu de s'Arpas at aprovadu su Programma de Atividade duas mìgia dechesete-duas mìgia dechenobe e su Bilànciu de Previsione duas mìgia dechesete-duas mìgia dechenobe propostos e ispricados dae su Diretore generale de s'Agenzia Alessandro Sanna. S'assessora a s'Ambiente Donatella Spano in s'interventu suo at sutalineau s'indipendèntzia de s'Arpas, fintzas in sa tutela ambientale, e una presèntzia prus forte in su territòriu e in àmbitu natzionale. Su diretore generale Sanna at faveddau de su traballu fatu chin profetu ma chin dificultades puru pro neghe de sa mancàntzia de personale. Semus traballande pro irmanniare sa rete, Pro sa formatzione in s'àmbitu de sa protetzione civile e de sas previsiones mèteo, amus garantiu su funtzionamentu de sa rete de monitoràgiu de sa calidade de s'àghera, atuau su programa de controllos in sos impiantos suzetos a s'autorizatzione integrada ambientale. Custas sas paràgulas de su diretore Sanna, chi at sichiu, intre sas atividades de s'Arpas in su duamiza e sèichi, bi sun istaos su controllu de sos impiantos de depuratzione, de sos procedimentos chi pertocan a sitos contaminaos, s'azudu a sas ex asl in sa campagna de monitoràgiu de sos tretos de mare ube si podet impoiare, sos laboratòrios ispecialìsticos an traballau pro su controllu de preventzione de sa legionella e de s'amiantu.